aa kalata imachoka kumudzi kumalawi abwande mukuti chani so chawango ndimafuna ndikukumbutseni kuti kodi mmadziwa kuti mukayenda maulendo a pa basi asanu pa bus ya Khweze mukanthawi kochepa, ticket yachisanu ndi chimodzi ya ulendo winawo amalipira ndi iwowo a Khweze! Ku Khweze Buses kumachoka nkhani zabwinozabwino nthawi zonse, ndi yosamalira makasitomala ake, ndipo ukakwera bus za Khweze mtima wako nthawi zonse umakhala uli m'malo, imayenda bwino kwambiri! Munthune lero ndadzuka m'mawa ndithu, nkhani zake si zina ayi achimwene, koma kufuna kuti ndikutsineni khutu pa zina ndi zina zimene zikuchitika kuno kumudzi kwanu ku Nyasalande, ndipo ndiye sindifuna kuti mudzimva za m'maluwa, komanso sindifuna mpang'ono pomwe kuti mudzangomvera kwa anthu ena kuti ii basitu zasokonekera, Nyasalande uja si Nyasalandenso ayi, nchifake nthawi zonse ndimafuna kutenga nthawi ndithu kugawana nanu zimene zikuchitika kumudzi kwanu, zilibe kanthu kuti inuyo simuyankha, Komabe a sindidzasiya kukulemberani kalata chifukwa cha chikondi chimene ineyo m'bale wanu kuno kwanu ndili nacho. Ujeni, monga mwa nthawi zonse kuno zinthu zikuchitika mwa msanga kwambiri, ndipo kupanda kusamala ukhoza kupezeka kuti wasiyidwa m'mbuyo amwene. Pena pake sitikudziwa kuti kaya ndiye zinthu zake izi zikulowera kuti kaya. Pena pake zina zake zikamachitika ukumadzifunsanso mafunso ochuluka kuti kodi amwene ndiye kuti nkhani zimenezi zikuyenda bwanji kwenikweni? Ifeyo tisaname kuno ku Chikumbeni tikumakhala anthu osokonekera. Sitikumatha kumvetsa akuluakuluwo akamachita zinthu zawo kuti akumachita bwanji kwenikweni. Ujeni, kwatuluka kalata kuchokera ku kampingo ka Chikasu. Ndikudziwa kuti mwina mukudzifunsa kuti ii, kampingo ka Chikasu kalipo? Ako kakumvako, kalipo ndithu, ngakhale pang'ono ndi pang'ono kakusanduka ka m'thumba tsopano. Pakadali pano ngakhale kumene kuli Bebe sikudziwika kuti ali patipati. Akupanga chiyani? Nkhasako ena ake amapanga timisonkhano tongothokoza kuti ayi zimatha anthu inu chifukwa mukadaukondabe mpingo wanu koma uku mm, ayi ayi mpaka na pano sindikudziwanso kuti kodi ndiye kuti pakadali pano akamakhala amakambirana zoti chani kwenikweni ku mpingo wa chikasu ukwati wawo ndi anzawo a mtambontambo ulipobe Kodi nanga mphamvu zawo zili mwa kanthu? Sindikudabwa kuti a mtambontambo akumawayenda anzawo kuseri kumakambirana ndi ena ajanso kuti aah bwanji ulendo wa 2025 tiyende ndi inu, awa achikasu-wa kaya. ii kodi nkhani imeneyonso nde ndaiyambira pati? Imeneyi ndiisiye koma ndidzakambabe ulendo wina. Koma ndimafuna ndikudziwitseni kuti Mandaliza walandira chibaluwa kuchokera ku mpingo wake wachikasu kuti iwe basi takuimitsa mu mpingo. Ulola bwanji kuti anthu akugwiritse ntchito ukalowe m'bwalo la zamilandu ndi kumalimbana ndi Marita? Iweyo basi ubaima kaye. Mukatifunsa kuti kodi anthuwo anamufunsa Mandalizayo kuti zinthu zake zikukhala bwanji? Ii. Kaya, munthu sangachite mfwee mu mpingo wa chikasu, kumuchitira mfwee bebe, monga sakudziwa kuti mpingo ngwa kwawo? Ali ndi mphamvu zonse zochotsa wina angakhale kupanda kumumvanso. Amene akuti mfweeyo, nayenso bambo ake, kapena nganga ake, akayambitse mpingo wawo wawo, iyaa! Sindimafuna ndikambe zambiri za Mandaliza, nkhani si ya iyeyoyi. Wachotsedwa chifukwa akukhulupirira kuti akuti akugwiritsidwa ntchito kulimbana ndi Marita, yemwe mwanji wa akafadala akumati Marita the Pangolini! Ndikudziwa kuti mukudzifunsa mafunso kuti kodi Obwande, ndiye kuti nkhani ya Marita sinathebe? Zikuyenda bwanji pano kodi? ii nkhani zake ngakhale ifeyo anthu akumudzi tikumakhala odabwitsika kwambiri achimwene kuti kodi ndiye tikufuna titachita chani kwenikweni ziumadzaoneka kuti nkhondo yolimbana ndi ujeni ziphuphu kwathu kuno imakhala yovuta mwamva inu aja adziko ni wanu ndalama ndi wathu ziumadzaoneka kuti ndalamadi ndi wawo mpakana pano kuchikumbeni kuno sitinamvetsebe kuti chikuchitika ndi chani N'chifukwa chani anthu akulimbana naye Marita the pangolini amene wakhala akufuna kuti iyayi akuluakulu tiyeni bwanji tidekhe kaye, tilikonde kaye dziko lathu, lipeze popumira. Kwa kanthawi ndithu takhala tikumaimba nyimbo yoti iyayi akuluakulu kwakwana tsopano, katangale watikwana, takhala tili malo amodzimodzi kwa nthawi yaitali chifukwa cha katangale, bwanji tithane naye, tiyambenso kuchita zinthu mwadongosolo lake. Muitaneni Marita the pangolini asese nyasi zonse tiyambe kuyenda bwino bwino, ena ake akufuna kuti alimbane naye asasankhidwe kunyumba ya malamulo, anthu ali wowowowowo kuchita mantha ngati matendevu owaulidwa ndi sakali ya moto, aliyense amvekere kuti Marita yemweyo kuti wa! wa! wa! Lero lino kagulu komweko kakumakhala pansi kumakonza kuti Marita tithane naye chonchi komanso chonchi. Amwene, tisaname, timakhala odabwitsika kuti ndiyeno tikufuna chani kwenikweni. Kodi sitingangoonekako kuti tikuchita zinthu mmene zikuyenera kukhalira? Komanso chinthu chimodzi chimene chikumachititsa mantha ndi mmene zolankhula za Ochatsika anthu ena ake akumazipeputsira. Pena ndimadziona ngati mwina mwake chinthuchi anthu akukokerana kosiyana. Amwene, Ochatsika nkhani ya Marita itavuta, atalankhula zake kwa anthu osadziwikawo, munthu wamkulu adalankhula zogwira mtima kwabasi. Inde, walakwa. Ndamuitana, ndamva kumbali yake, ndipo wavomereza. Analankhula zosakhala bwino. Komabe, ndamuchenjeza kuti kukhala satero ayi. Ndipo sitivomereza kuti tilimbane naye, timuchotse ntchito ngati mmene anthu ena ake akufunira ayi. Ndamulola abwerere kuntchito kwake, adzikagwirabe ntchito. Zumaonekano zodabwitsa, pamene anthu akumudzife timaona ngati basi, imeneyi yatha, munthu wamkulu wayikapo mulomo, basi. Lero lino kumamva ena akukonzabe upo woti iyayi akuluakulu, ameneyo ayitanidwe timumange, kenaka timuchotse ntchito. Zumakhala zinthu zotidabwitsa kwambiri kuti kodi akuluakulu timvere zitizo? Zija adalankhula munthu wamkulu zija basi? Ma guy ena ake azipondaponda basi. Zimachititsa mantha kuti ziganizo zimene munthu wamkulu akumapezeka kuti walankhula alipo ena ake amene sakumazilemekeza ndipo akumapanga zina zimene zikuyenda m'mutu mwawo. Nkhani ya Marita the pangolini wamkulu analankhula sitimayembekezera kuti ena ake adzilimbanso mtima kuipitiliza. Cholinga ndi chani? Kudelera eti? Ulendo wina munthu wamkulunso ochatsika adalamula kuti basi bolodi ya bungwe ili loona za mtokomali ithetsedwe mwachanguchangu. Zikuoneka kuti kuli chinkondo kumeneku ndi ndalama za misonkho ya anthu. Akumanyamulana kupita ku Dubai kukakambirana kuti kodi simukadi ya obwande ndiye titani nayo. Ngakhale kunalamulidwa amwene, Ena ake ochuluka nzeru anangoziponya ku nkhongo kuli zii. Ulendo wina anthu akudandaulanso za bwana wina ku mafutaku kuti iyayi bwana akusokoneza zinthu, bwanji achotsedwe. Analamulanso munthu wamkulu wochatsika kuti iyayi tayambani mwawachotsa bwanawo kwinaku tikukonza zinthu. Ayi ndithu, zinangoponyedwa ku nkhongo kuli zii! Ndalama za matenda a Covid anthu ndikuchita nazo maphwando, kukwatirira mitala. Munthu wamkulu ndikulamula kuti aliyense watchulidwa ayambe kaye waimitsidwa ntchito kaye. Ena ake kungochita zachiphamaso chabe, kungokhala ngati ayimitsana ntchito kenaka kuitanizananso kuti haa ma guy, bwererani basi haa tiyeni tizipitiliza zathu, ndalama palibe waba ayi, zinangomera mapiko zokha, zinauluka. Zumandiopsa kuti kodi oyenera kupereka mawu anthu ndikuwalemekeza kwathu kuno ndi ndani? Chikumakhala chili chani? Kudelera kapena? Tsoka lake ndiloti dzina tsopano limene likumakhala likumayipa lumakhala munthu wamkulu ochatsika. Kulamula ichi anthu osamva. Ndithu china chake chikuyenera kuchitika amwene sizoona ayi. Ukufunsa za chani kodi? Za gamoto zimene ochibakera agula? ndiye mumati wagula ndani ndalama azitenga kuti 3 biliyoni kwacha achokera kuti kulima solima munda alibe Ii, ayi ayi unyata wa Chibagera nkhani zawo sungazimvetsa amwene pano a Mia'ta ali phee komatu sikuti ali phee ulendo wina wake ndidzakufotokozerani zimene akuchita zikakhala izi za magamotozi kuti awatenga kuti Ine monga bwande bwamtasa ndingoti life ndi ntchontcho amwene long live obwantasa kodi mukudziwa kuti obwandenso ali pa youtube tapangani subscribe zamakono inu
ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande kuvuga kunyasalande sungamvetse